Nde mwina sitikudziwa mwini ine ndi wife wachitatu komano mchenjerere mupitirire kutsogolo mukalembetse ukwati. Nkhaniyo ndiyowona chifukwa nde ndimuwuza kuti ndimuwuza kuti olo ku ku mpingo anachita kundiyitanitsa ku church kuti tilembetse ukwati tikapanda kulembetsa apezeka kuti Eya andiyimitsabe mumpingo. wise Zowona. panopo zambiri zikuchitika. Ine ndapezeka zokuti akuzandisiya ndili ndi ana awiri palibe kena kalikonse nde kuli bwino ndikamapanga za mwana wachiwiri tikhale kuti talembetsa Ehe very ukwati. good so ineyo ndakuwuza ndakutsina khutu amati panopo wakutsina khutu ndi mnansi wako. chifukwa anasi panoponso nawo akuyendera yawo anasiya kalekale kutsinana makutu ndiye ine ndakutani inde zoonadi zimenezozo okay ndapita ine musandiperekezenso azimayi mundichedwetsa chidodo too much chabwino tionana yeah

odala amene ogona ati amene akulu amene akumwetulira amene kutulo anthu chomwe amachipeza kutulo chimwemwe basi chambula manama ati amene njala zapulaza bwanji bwanji kuti bwanji dzuwa limeneli ayi sukuona ndikupuma kodi sumakhala ndi ndi- sumu- sumakhala ndi ulemu bwanji lakujambula lili Ah, ndiye kundijambula zachani basi ndikuposte iwe kundiona ndikugona pa ndikupumula kutenga foto ma ndijambula ndikuyankhula kodi unakhala mtundu bwanji ah mama gona neno simamangira tafufuta zimene wajambula sindingachite zimene sindingafufute ine ndi content creator ndipo osati izi mwatchuka inuyo simapanga Wena masewera fufuta zimenezo. Ah, ndifufute naye kuti unakhala bwanji iwe Ah, ndi chifana cha content ino mtala amene apa ndatchuka bwanji pang'onong'ono pang'onong'ono iwe ndifunse kuti nzipanga chani Ine mwana ameneyu. mmene ndayambira kudikira kudikira tiye tichokepo mwanena nokha kuti ndikonzeke tichokepo koma apa simukubwera yamapanga choncho wachokapo Mula eti munthu wanena kuti tichokepo nde kumangondidikiriritsa hey, konzekani ndikubwera ndikubwera ndikubwera ndikubwera mpaka panopa ukathamanga ati amene kojoga anjoga nthawi ino Eh, kumano ndima- ndimaziwira chifukwa ndimafuna ndakonzere jombo yawoyo Eh, ndiye masiku ano athamangira imeneyo ndaziwira kuti jomboyo palibe amathamangira ndiye ndangoti ndikonze eh, amayikondatu masiku awa akapita kojoga chilipo chomwe ndakonzekera ndimafuna ndikufuseni inuyo timenyedwe ali pakhomo pano ndipo iwe ndapanga notice kuti zinthu zikusowa nyumbamo nyamata uja ineyo ukudziwa ineyo ndimamona ngati kuti osatinso ndimamona ngati nyamata uja ndi munthu wabwino kwambiri ukudziwa apa aku- akundipangira za abamu yanga ati nyimbo namba 7 ukudziwa zimenezo ndi germany eyetu komano nyumbamu ndapanga notice zoti zinthu zikusowa ndikuti mwina ali ndi kamzimu koyipa akukuba zinthu zake ya- ya- zosiyanasiyana maka ndiwo ndiwo nde zikusowa Oh. tizinthu ting'ono ting'ono timasipuni ndagula makapu ena ake sitinagwiritse ntchito koma sindiwaona bwinobwino mmene ayendera nyumbamo Ah, komano nanga si ndi mlendo kuti tsono mumfunsenso imeneyo mukhala ngati simukumfunatu iye umamudziwa ndamkonda Eh, ah, ndi kuti chilipo fans yambiri kukhala ndi zibwezi amakonda zimenezo ndeyo kapeza chibwezi akaona kuti azichipasa zinthu kuti amkonde olonso mwina mumfunse zitokhala kuti sakumakhuta mwaziwa anthu aja kuti mukangochoka mwina akumapeza kuti waotcha china chake sikwina ake ndinamuona atiyotcha mufunsa i think bwana yake ikumachepa Ayi. inetu ine si munthu woyipa ayi kapena kuti womana chakudya yayi sizingatheke kunena kuti iye uja samakhute fa amene uja ndakuuza amene uja munthu wabwino eh? mwina ndi kanzimu koyipa kuti mwina kamamunong'oneza kuti tenga chakuti tenga chakuti koma ndi munthu wabwino ndithu mungoisiya ndimfunsa

munyengerere mdala uja kutanitani ndimaona kuti nanu Polisha kodi. Eh, ndimaona ngati nanu mutha kuiponya chifukwa choti ngati tobias uja amadyera munthu wa- wadera famu ijatu mutha kuyendesa Eh, ayi nanga za sikulu za maphunziro zo- izozo ndi zinazake Ah, musati mwapanga graduate nde mukapanga graduate mukayambira ku famu Eh, kodi tu munthutu mmene yayendera mbali iliyonse sikuti sikulu yomwe wapangayo uchite kukakamira kuti u- u- upange choncho wapanga za magesi kandi za umakaniko kandi Ayi, za ndi- chani ndi general fitting nde ukukalowa kumunda koma akazino maona ngati tobias uja akunjoyatu pompanopompano simwamva amgulira njinga ya moto Eh, yaka sina ndamene amathamangisa zinthu zimene komanso kumene kujatu amene uja amapezeka kuti akuyankhula yankhula kwambiri eh, ndakuene kuti azimukunga kumene komano nde tingomenyanso timadiro tiyitirira ndikonza ndikonza koma nanga si mwaziwa bwanji kodi chifukwa nanga nthawi zina beef ija imapezeka ina yake yakhalitsa mwakhala mukuyiganizirabe oh okay ndimawerenga eti sikuti ndi umbombo kapena mitulo ndimachita kulemba kuti ngati ndagula lerolo ndizagulaso tsiku lakuti ndiye izo zikuyenekera zikwanire zifike tsiku lakuti ngati sifika tsiku limenelo ndeni umadziwa zoti aa apa Amtoka. tikupanga masilamusi tikukhala ngati tikudya phwando atakhala ina mpoilisa tujabu amaona ngati aiwa apapa ndikangovaliratu ndikakhale pasi ndikamudikire uyo futi ndikangosintha maganizo ndikagona Ya- yabwera awanso ndimaona ngati kujoga ku- kujoga ndiona ngati akumathandiziranso nkhani ya thukuta thukuta la chani komano ujeni ndani eh, jabu Eh, musamfunse ndimfunse oh. zooneka ina yake ndimfunse ine ndioneka ngati ine wamitulo eni eh nangasi zizioneka ngati akauza kuti simufuna kuti azikhala pa Eh, ndimfunse ine chabwino ona ngati samaziwa

tiphike chani Hmm? tiphike chani Hmm? zibwereza mpaka naka 40 Uli bwanji kodi? Uli bwa? ah sindimafuna kubwereza zinthu zimene ndayankhula tasiyani foniyo Uli bwanji? tasiyani foniyo

Umayankha nditi wafufuta. Iya hayi wamuona ndi wa litsiro. Zilibe kanthu kuti ndi wa litsiro koma ndiye kuti there was a conversation happening imene iwe wafufuta. Ayi bwana Ah. koma eh? uziwa zomwe apanga kumatenga foni kumayang'ana kuti zomwe akufunazo then akazazipeza

asiyani mufuna mpitirize kucheza nawo mufuna mpitirize kucheza nawo kapena Zo google sinazo zimenezo. Eh? Palibe amene nducheza zikuoneka naye. ngati zosekesa Palibe amene nducheza naye. nanga ine ndabwera apa ndikuyankhula uli bize pa foni osasiya Tamene, kaye mati foni basi, kuti- ndasiya tu. Ah, sindingabwerezenso zinthu imene ndayankhula ayi Ah, munthu wamtundu wanji musanayambe kuyankhula za foni umaoneka kuti munthu amene upanga naye hayiyo amakupasa zochita zabwino zoposa zimene ndingakupase ine nkhani yake ndi ya foni iwe ukuona ngati zikuoneka kuti akupasa zochitika zabwino ndiye kuli bwino amene yoyo akamaliza kukupasa zochitika zabwinozo ndiyankhuleni chabwino ndasiya foni aya sindikubwerezaso ndipanga zimene ndikufuna koma mukapitiriza kuyang'ana mfonimu zomwe mufunazo inunso muzazipeza sizikuthandizani mahayi mahayi amene amakhala mmafoni mwa azimayi mahayi hayi james hayi john hayi petulo chamba chamba izo

okay nakuza tukale bajeti mawanga asase mugoe You are my African queen, girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart tingle.